salamu alaikum n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ toujours a ye continuer a ka video nin bila groupe whatsapp kɔnɔ a ka bila facebook groupe kɔnɔ pour que mɔgɔ bɛ se k'a lamɛn cogoya min na donc bi video tɛ dɔwɛrɛ kan dɛ asimi ye mali jeunesse trahi asimi ye jeunesse trahi n bɛna n da don o de la transition mafia transition mafia donc u ye jeunesse trahi wari tɛ jamana kɛsu kɔnɔ tugun ani mun bɛ yen tuguni k'a d'o kan ko ye a sufi bilali jalo n yɛrɛ den don n ka mɔgɔ don n ka mɔgɔ sɛbɛba ye sufi bilali n den don donc n y'a mɛn k'a fɔ senu bi ko transition mafia in taara se communauté sufi ma senu wa n bɛna tila ka n da don o fana na donc yanni n k'a ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn donc kuma kun tigɛra n ye sisan de donc euh, sufi bilal ne yɛrɛ bɛ kɔfɛ n b'a ɲini ka sufi bilal yɛrɛ sɔrɔ pour que n bɛ bɔ ko caman kalama nin yɔrɔ in na n ka foliba o bɛ sarafu ye sarafu i ni ce i yɛrɛ ye donc i bɛ video partager groupe bɛɛ kɔnɔ benzema kamara fo dakar duk saka fo dakar donc euh, n'a y'o fɔ a bɛ hakili jigin dɛliforo ninnu na

moto taxi bolilaw denmisɛnnin minnu ni diplôme t'u bolo denmisɛnnin minnu sɔnna ka maloya bila ka moto taxi boli k'u dayirimɛ sɔrɔ pour que u bɛ se ka au moins k'u somɔgɔw balo o denmisɛnnin ninnu minnu sɔnna k'u ka diplôme t'u bolo ka moto taxiya kɛ sufɛ ni bandiw b'u attaquer k'u ka vie bila danger la pour que u bɛ se ka sini ɲɛ sɔrɔ cogoya min na donc ne y'o de f'u ye kabini ko in daminɛ ɛɛ olu de bɔra ko in daminɛ daminɛ ɛɛ buba fane nenibagaw b'u fɛnɛ na dɛ u mɔgɔ caman ye buba fane neni dɛ parce que ne bɛ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ a ye wagati min na ko transition mafia bɛ ka jamana bila embargo kɔnɔ n ko a mago t'a la k'u tɛna fɛn b'u sara la u tɛna fɛn b'u sara la wa k'u tila ka wari in bɔ fantanw de pɔsi kɔnɔ a ye bɔ fantanw pɔsi kɔnɔ cogoya min na o ye mun ye ka dɔ fara impôt ka dɔ fara duwani ninnu ni fɛn ninnu kan jagoya prix bɛ monter jɔn de b'o o consommer dugumamɔgɔw de b'a consommer donc euh, vraiment Bakari Traoré merci aw bɛɛ ka video partager aw bɛɛ ka video partager a k'a bila groupe bɛɛ kɔnɔ donc u ye n wele donc weleli diyara n ye komi n b'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ne bɛna solution teliman de d'aw ma solution teliman n'a y'a kɛ sisan asimi ja bɛ tigɛ ni asimi ja tigɛra ministre des finances sanu non non non non a bɛ ci bila impôt directeur bɛɛ ma sisan sisan k'u k'aw virer ministre de la sécurité intérieure polisi directeur a b'a wele sisan sisan ko k'a fɔ CCR mɔgɔw ye k'u k'u ɲɛ ci denmisɛnnin ninnu kan aw janfara asimi fɛ dɛ ne y'a fɔ ye u taara Mali bila embargo fu kɔnɔ ka tila ka na ko fo a ka taga ka taa eh, vignette ta vignette da gɛlɛya aw ma alors que aw bɛɛ tun taara mairie du district la ka taa mairie du district vignette ta normalement n'a y'a sɔrɔ impôt ka vignette tun kan ka ta aw fɛ u tun bɛ décret de bɔ k'a bila information fana bila mairie de district la kabiri bɛna vignette san u bɛ ɲininka ni moto taxi don ko donc aw ta aw bɛ taa ta impôt la wa ɲinan san depuis san daminɛ prix tun kan ka fɔ aw ye aw k'aw préparer ka bɛn aw kan donc u binna aw kan u binna aw kan u binna aw kan a tun kan ka kɔn k'a fɔ aw ye ne m'a fɔ mɔgɔ kana jamana impôt fɛn ta dɛ mais kɔn de tun kan ka kɛ k'a fɔ aw ye donc asimi vous a trahi parce que embargo asimi tun ma sigi n'a ye k'a bɛ juguya tan Choguel yɛrɛ da ko cnt kɔnɔ k'ale tun t'a dɔn ko embargo bɛ juguya tan dɛ k'ale tun t'a dɔn k'ale tun t'a dɔn ko embargo bɛ juguya tan donc ne bɛ min ɲini aw fɛ ne bɛ min ɲini aw fɛ n bɛ min ɲini aw fɛ ɛɛ aw b'aw fara ɲɔgɔn kan k'aw kɛ gurupu ye bamakɔ moto takisitigi bɛɛ a bɛ don kelen de choisi aw jamaba a bɛ moto boli pin pɔn pi ka pipi k'a la ka taa imam mamudu diko fɛ yen ka taa fɔ diko ɲɛna k'aw dara diko la ka tugu a kɔ ka taa boulevard sanfɛ ka ibk ka fanga bin ko bon ko transition na mafiya k'aw la k'aw jigi kɛ diko ye wa a bɛ diko kɔ ko diko ka tiɲɛ seginna diko fana ma parce que kabiri embargo ma kɛ diko k'u ma k'u tɛ se embargo kɔrɔ u ye diko kɛ fasoden jugu ye cɛkɔrɔba ale de ye fanga dilan kura ta k'a da ka ɲa u ma donc u nana ka na eh, cɛkɔrɔba ka dilan kari ka d'a ma ko cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ d'a ka dilan sanfɛ ka cɛkɔrɔba ja ka dilan na parce que u b'a dɔn k'a fɔ manamana ko modèle dɔw bɛ yen cɛkɔrɔba tun bɛna bɔ k'u kɛ po ye parce que diko kɔni silamɛ de don dɛ n'a bɔra mafiya ko min kalama diko ma sɔn k'a yɛrɛ sutura a tɛna ninnu sutura donc o de la u ma sɔn diko k'i da don mali ka ka bɔ kow kalama donc aw b'aw fara ɲɔgɔn kan mali moto taxitigi bɛɛ a bɛ don kelen choisi heure kelen aw taatɔla diko fɛ yen a b'a bila facebook direct la n'aw taara diko ka yɔrɔ la diko ka centre filɛ bɛɛ ko jɔyɔrɔ yɔrɔ dogota tɛ n'i tɛmɛna eh, fɛn na u ka boîte kurakura in na seri she club n'i tɛmɛna she club la n'i ye ɲininkali kɛ ko diko ka centre dɔrɔn u b'a virage jira i la i bɛ se fo diko ka centre la a bɛ pipi de k'a la mali moto takisitigi bɛɛ a bɛ taa fɔ diko ɲɛna k'a b'a kɔ bi a b'a kɔ sini n'a ma ɲa jamana taara dingɛ kɔnɔ ale ka coup d'état eh, provoquélen na parce que politicien bandiw donna diko ka diko nɛgɛn u donna ka alimami tromper a vidéo partager u donna ka alimami tromper k'a bila kudeta kɛ la pour la première fois de l'histoire n y'a fɔ diko ye n k'u b'a tara ye a ye n ka video yira mamudu diko la n k'a ma n k'u b'a tara ye donc moto taxitigiw aw bɛɛ b'aw fara ɲɔgɔn kan de mali moto taxitigi bɛɛ a b'aw fara ɲɔgɔn kan de ka taa diko ka centre la donc je sais que diko b'aw reçoit diko mana aw reçoit a b'a fɔ diko ɲɛna ko a b'a kɔ ko parce que k'aw fana janfara mafia transition fɛ k'a ka wuli k'i jɔ ko sinon fantanw ka hakɛ b'a fɛ dɛ a bɛ taa fɔ diko ɲɛna ko n'a ma wuli k'i jɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko fantanw ka hakɛ bɛ diko fɛ moto taxi tigiw a ye n ka kuma lamɛn asimi mana aw ni diko ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn ɲɔgɔn ye dɔrɔn asimi tɛ sunɔgɔ bilen o y'a ka solution ɲɛnabɔlen ye a tɛna sunɔgɔ tugun o y'a ka solution ɲɛnabɔlen ye u b'a ka solution ɲɛnabɔ sisan sisan a b'o de kɛ moto taxi tigiw a ma ban ɛɛ denmisɛnnin minnu janfara polisi concours la denmisɛnnin o denmisɛnnin k'i janfara polisi concours la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko e janfara polisi concours la a ye n ka kuma lamɛn a ye n ka kuma lamɛn dɛ aw b'aw fara ɲɔgɔn kan aw fana b'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa Diko ka centre la ka taa Diko rencontrer aw bɛ bɔ aw bɛɛ de minnu a b'a coordonner de polisi kɔnkuru minnu sonyɛn'a la sapɛri pɔnpiye kɔnkuru minnu sonyɛn'a la kanam kɔnkuru minnu sonyɛn'a la aw bɛɛ bɛ taga de ko asimi ko ko n'a esuyera jenɛsi esuyera ko lɔgɔ jenɛsi bɛɛ y'a suteni a ka eh, eh, rɛvu kolon in na ka taa mali bila anbarigo fu kɔnɔ donc a bɛ taa fɔ diko ɲɛna k'a bɛ diko kɔ k'a bɛ diko kɔ n'a y'o kɛ sisan sisan ni asimi bɛ recrutement spécial kɛ k'aw bɛɛ ta sisan mali la fanga de bɛ bo digi dɛ fanga de bɛ bo digi il faut juste être intelligent k'o bɛ ɲɛnabɔ fanga de bɛ bo digi aw b'aw fara ɲɔgɔn kan aw fana bɛɛ bɛ taa diko fɛ yen a bɛ taa fɔ diko ɲɛna k'aw dara a la k'aw tun b'a nɔfɛ boulevard sanfɛ dɛ ka ibk gɛn k'aw tun bɛ diko nɔfɛ boulevard sanfɛ ka ibk gɛn k'a ma k'aw sago ye dɛ ko ibk kuma fɛn fɛn fɔra ibk ma k'u juguyara ni ibk ye dɛ ala ka hinɛ ne ka buwa sugo buwa national la ala ka hinɛ buwa la ala ka hinɛ buwa la lafiya buwa dalenba bɛ lafiya la bi ha ibk fo n'i yafara maliyɛnw ma dɛ ibk fo n'i yafara fantanw ma dɛ u y'i tɔɲɔ a ma kɛ u sago ye u y'i tɔɲɔ ka fantanw bilila nkalon kan a ma k'u sago ye donc minnu namarala kɔnkuru la a b'a kɛ tan tan de n'a y'a kɛ tan tan maintenant zone aéroportuaire mɔgɔw Choguel y'aw fana utiliser aw fana tun bɛ boulevard jama fɛ zone aéroportuaire aw fana bɛɛ b'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa Diko fɛ yen aw bɛ taa Diko fɛ yen ni Asimi aw fɛn fɛn ye Diko fɛ yen u bɛ fɛ ka terrain min terrain minnu aw ka terrain so cilenw k'a kɛ hôtel ni fɛnw ye a bɛ jɔ sisan wa état b'i débrouiller ka wari dɔ ɲini ka d'aw ma aw ka so min cira k'aw dédommager aw fana bɛ taa diko fɛ yen de fanga de bɛ bo digi aw bɛɛ b'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa diko fɛ yen aw bɛ taa fɔ mamu diko ɲɛna k'aw fana tun b'a nɔfɛ boulevard sanfɛ dɛ k'a ma k'aw sago ye k'aw janfara diko janfara cogoya min na k'aw fana janfara ten donc aw fana bɛ taa mamu diko fɛ yen n bɛ ka couche minnu fɔ n'aw bɛɛ sɔnna ka taa diko fɛ yen ka fara ɲɔgɔn kan sisan sisan asimi b'a to aw ta la parce que aw dɔrɔn bɛ boulevard l'indépendance fa fo babemba da aw dɔrɔn bɛ boulevard l'indépendance fa fo babemba da parce que mɔgɔ tɔɲɔlen mɔgɔ tɔɲɔlen n'i m'i ɲɛ bilen bɔ fanga la fanga t'i sɛbɛ dɔn mɔgɔ tɔɲɔlen n'i m'i ɲɛ bilen bɔ fanga la fanga t'i sɛbɛ dɔn dɛ asimi filɛ nin ye mama lafiyalen farimanba fo faransi asimi filɛ nin ye mama lafiyalen asimi ninnu filɛ nin ye asimi ninnu tant que n'i m'i ɲɛ bilen b'u la u t'i sɛbɛ dɔn dɛ tant que n'aw m'aw ɲɛ bilen bɔ asimi na ka taa aw sigi ten basinin jukɔrɔ discours la eh, eh, facebook la kumaw u t'olu si mɛn asimi t'o si mɛn ni asimi aw bɛɛ ye diko fɛ yen sisan ni asimi y'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛɛ taara aw kali mamu diko ye k'aw bɛ tugu mamu diko kɔ ala hop ni ala cɛ aw ka ko ɲɛnabɔra ni ala cɛ aw ka ko ɲɛnabɔra a ye vidéo partager n y'o de fɔ n ka visibilité minɛlen don na a ye vidéo partager groupe bɛɛ kɔnɔ a ye n ka vidéo partager whatsapp bɛɛ kɔnɔ ni asimi ye nin ye adama tarawele ye a ka taa k'aw kali diko ye k'aw b'a kɔ su aw b'a kɔ tile nin ko la k'aw bɛɛ janfara mafia transition fɛ bilayi asimi ninnu bɛ jinɛ bɔ u bɛ jinɛ bɔ aw ka problème bɛ régler ne bɛ ka solution de d'aw ma tan dɛ fanga de bɛ bo digi fanga de bɛ bo digi ne de bɛ ka solution d'aw ma tan donc zone aéroportuaire mɔgɔw yann'a ka to ka ɲɔgɔn wari fara fara ɲɔgɔn kan ka taa aw sigi basi kɔrɔ ka discours sama sama u ka fili olu t'a ɲɛnabɔ dɛ aw taa diko fɛ k'aw kali ka siyɛn ka kɛ diko ye de ne dun b'a dɔn ni ze erreur o erreur diko sɔrɔ a t'a sɔrɔ tugun parce que diko ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kalama ni ze olu bɛ se mali gérer cogo la dɛ olu mɛnna présidentw kɛrɛfɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye u ko ko ni modibo keyita bɔra ko atete de ye meilleur président ne tun b'o kɛrɛfɛ u ye ibeka min kɛlɛ ibeka min kɛlɛ ni ibeka fana wusara ni asimi ninnu ye bi ka taa ka segin donc ne yɛrɛ tun bɛ ibeka kɛrɛfɛ donc aw ka solution bɛ ne bolo n b'a kalama a solution bɛ n bolo a relation bɛ n na kɔfɛ a solution bɛ diko bolo mɔgɔ kelen minnu bɛ diko ni bɛ ɲɔgɔn kalama ne b'olu dɔn ka ban diko ka farin bi dɛ diko ka farin bi a ye taa diko fɛ yen aw bɛɛ ka taa mamu diko fɛ ka taa aw kali ka siyɛn a ye aw ka taa aw kali ka siyɛn a ye aw bɛɛ aw bɛ taa kelen kelen kelen kelen de ni asimi aw fɛn fɛn diko fɛ yen sa aw ka problème bɛ régler ɲɛ tɛ doni ta mais a bɛ girinman yelen dɔn dɛ han n'u taara diko fɛ yen n'aw taara diko fɛ yen asimi bɛ girinman y'a ɲɛ la asimi bɛ girinman y'a ɲɛ la les cinq colonels k'u tɛ kuma mɛn o la u bɛ kuma mɛn quoi donc nin y'aw ka solution ye bɛɛ ka video bila groupe bɛɛ kɔnɔ n filɛ nin k'aw ka solution de d'aw ma tan ça c'est formule magique de Bouba Fane donc n'o kɛra o la aw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan n'aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ f'o de ma ko bombe H bombe H o fana ka bon ni bombe atomique ye donc Asimi b'a dɔn ko bombe H min bɛ diko tɛgɛ ni ze n'a y'a ci n'a y'o bombe H ci a tɛ tile kelen kɛ kati parce que mɔgɔ diminen de don mɔgɔ bɛ ka siran de koyi ko asimi b'i don kaso la wa diko de bɛ se ka bɛɛ ja jɔ mais pour que ka se ka diko fana renforcer aw bɛ taa diko fɛ yen de ka taa aw kali ka siɲɛ ye k'aw b'a kɔ ko a ye ni fɛn fɛn fɔ a kɛra ten donc ne ko aw ma sufi bilal n b'a dɔn i yɛrɛ delila k'a fɔ n ɲɛna ko diko y'i ka mɔgɔ sɛbɛba ye o y'a sɔrɔ ni diko bɛnnen tɛ depuis IBK ma bin i y'a fɔ n ye sufi bilal n t'u ye k'i fɛnɛ trahir sufi bilal u m'i fɛnɛ trahir M5 meeting ni fɛnw na u tun t'i wele wele ko bonya bonya ninnu mago sɔrɔ kɔ mago tɛ mɔgɔ la IBK fɛnɛ ka fisa ninnu yɛrɛ sufi bilal IBK fɛnɛ ka fisa ninnu ye sufi bilal a ka problème fɔra n ɲɛna n t'a bɛɛ kalama fɔlɔ mais n fɛnɛ bɛ min f'i ye sufi communauté sufi a y'aw fara ɲɔgɔn kan ka taa mamudu diko fɛ yen a y'aw fara ɲɔgɔn kan ka taa mamudu diko fɛ yen diko de bɛ se ka nin solution bɛɛ ɲɛnabɔ bi dɛ parce que diko de kɛra ko in bɛɛ origine fɛnɛ ye fanga binni ni bi bɛɛ dusu kasili bɛɛ tarayeli diko de u ye diko de utiliser mɔgɔw contre la si ces militaires incapables sont venus prendre le pouvoir ces militaires incompétents sont venus prendre le pouvoir mama lafiyalen ko in kɛra tan nin dɛ nin de ye tiɲɛ kuma ye donc aw bɛɛ ka taa mamu diko fɛ yen aw bɛɛ a ye taa mamu diko fɛ yen la communauté sufi aw bɛɛ k'aw fara ɲɔgɔn kan en masse et en nombre fo bakɔ jikɔrɔnin k'aw mankan mɛn bɛɛ k'a dɔn ko nin ye mun jama de ye tan n'i y'o image yira yira asimi na a b'a fɔ ko sisan kɔni diko mana nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tile kelen si kɛ kati parce que jama fɛrɛnta de bɛna yɛlɛ ka t'a sɔrɔ kati donc u b'o de dɔn dɛ u b'o de dɔn dɛ k'aw to ten ten u bɛ mɔgɔ c'aw ma ka taa wari fitini di aw ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma ɲɛmɔgɔ ninnu b'a minɛ k'o bila u pɔsi kɔnɔ aw bɛ sa degun na u b'u sago k'aw la a kana sɔn o ma tuguni aw bɛ taa diko fɛ yen diko bɛ ko in bɛɛ tiɲɛ bɛɛ dɔn ne bɛ k'a fɔ ka taa diko fɛ yen ne bɛ diko kɔli dɔn ne de bɛ diko dɔn ni mali bɛɛ ye ne de y'a fɔ diko ye k'u b'a trahir ne de y'a fɔ diko ye k'u b'a trahir donc a bɛ taga cogo de kɛ voilà n'an bɔr'o kɔnɔ les caisses de l'état sont vides ne y'o fɔ an asimi taara wari fɛn fɛn tun maralen don mali bolo bankiw kɔnɔ u y'a bɛɛ labɔ sisan k'a bɛɛ tiɲɛ wari tɛ yen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cnt amadu mayiga amadu mayiga yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'olu tɛ k'u ka wari bɛɛ sɔrɔ depuis y'a kalo kelen cnt mɔgɔ tɛ k'u ka wari sɔrɔ donc maintenant u bɛ ka nin de kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen y'o fɔ a ye taa commerçant ɲininka u ye dɔ fara douane de kan dɔ farala dédouanement prix kan donc ni dɔ farala dédouanement prix kan ni dɔ farala dédouanement prix kan o wari bɛ taa bɔ jɔnw poche kɔnɔ population parce que commerçant danga tɛ commerçant kɔ dɛ ni commerçant ka douane yɛlɛ commerçant fana bɛ dɔ fara a ka prix de kan carburant e ninnu bɛɛ de dɔ e ma da gɛlɛyara de o de y'o yɛlɛ hali u bɛna dɔw fara carburant prix kan tuguni donc ko bɛɛ tɔ bɛna gɛlɛya ka taa fɛ wari tɛ asimi ninnu bolo san laban in na wari t'u bolo ka nin san laban in budget yɛrɛ finanse mali ye sept mois de kɛ o ma baara kɛ sept mois sept mois n'i y'o tɛgɛ ka bɔ san kelen na sept mois na san joli bɛ to san joli bɛ to san joli bɛ to donc kalo ye tan ni fila de n'i ye wolonwula tigɛ ka bɔ a la donc wari tɛ yen lafiya sugu terikɛ wari tɛ yen donc eh, u bɛna taa sisan ka taa nin wari dɔ fara duwani dɔ farala duwani kan a wari bɛ ka bɔ aw de pɔsi kɔnɔ dɛ impôt ko filɛ nin ye bi katakatanintigiw moto taxitigiw surtout moto taxitigiw c'est fait exprès depuis ko in daminɛ ne ko u b'a bɔ aw de pɔsi kɔnɔ c'est fait exprès donc wari tɛ mali kɛsi yɛrɛ de kɔnɔ tugun san laban budget u t'a dɔn u b'a finance wari min bɛ ka don cogoya min na a bɛ ka garnisonw de finance ten a bɛ ka eh, u ka katikati esansi sɔngɔ de finance a bɛ k'u ka groupe électrogène gasoil sɔngɔ de finance a bɛ ka u ka chauffeur n'u ka climatiseur ninnu a bɛ k'u entretienw de ta en considère aw bɛ sa kɔngɔ la ninnu mago t'aw la ninnu ye mun bɔ u sara la sanku samiri danbele ninnu ye fɛn b'u sara la ko anbarigo bɛ jamana kan ninnu ye fɛn b'u sara la u tɛ ka continuer k'u ka favɛri bɛɛ ta u tɛ ka continuer k'u ka favɛri bɛɛ ta donc wari tɛ mali kɛsi kɔnɔ tugun wa san wɛrɛ yɛrɛ budget kuma t'a la yɛrɛ aw ye sɛgɛn min ye ɲinan san wɛrɛ bɛ juguya n'o bɛɛ ye wa hali duwani fara ka dɔ fara duwani dédouanement prix kan a ma ban dɛ a ma ban a ma ban aw ye min ɲini ala fɛ ko mɔgɔw ko n'i ye min ɲini ala fɛ ala b'o de d'i ma maliyɛnw ye gɛlɛya de ɲini ala fɛ ala y'a d'u ma wa asimi ma perezidan ye perezidan min tere ka jugu ka tɛmɛ asimi kan kabiri asimi sigira mali ni tasuma de bɛ ɲɔgɔn na asimi tasuma de ka di mali ni malɛri de bɛ ɲɔgɔn na epi hakɛ de bɛ asimi ka fanga kɔ hakɛ de b'a ka fanga kɔ hakɛ fo ka taa asimi ka fanga ban asimi bɛ hakɛla kow dɔrɔn de y'a ɲɛla ko bilen ko bilenw n y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko dɔn k'i bɛ bɔ fɛnɛ si b'a dɔn ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ donc an tɛna video in janya donc n b'a ɲini aw fɛ a y'a partage groupe kɔnɔ kolo ɲɔgɔn ka page fɛnw minɛ minɛ na Bencha yɛrɛ Karija Baba donc Ala k'a ɲa k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma donc Buwa fana l'homme qui dérange l'homme peur zéro voilà l'homme du peuple n tɛ se o la i b'a fɔ ko l'homme suit son destin an bɛ ɲɔgɔn bolo